Asalamu alekum an seginna tuguni ka na a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko parti Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM o fana tun bɛ sigikakuma dɔ la ni o ye u ka sigikakuma tako sabanan ye n'o ye troisième assise ye sigikafɔ in a tun bɛ mun de kan ko u ka élu u ye olu wele i n'a fɔ u bɛ mɔgɔ minnu kɛ maire ye ni ka olu kɛ ni député ye an'u ka cadrebaw minnu ye minisiri kɔrɔw ye minnu ye directeur kɔrɔw ye wali minnu ye directeur kuraw ye sisan ani parti président yɛrɛ u y'u wele sigikakuma in tun bɛ mun kan k'a lajɛ yɔrɔ minnu ka ɲi parti la yɔrɔ minnu ma ɲi parti la olu ka corriger nka sigikakuma in an y'a ye o tilala ka taa wolo mun na tuguni olu minnu kan ka corriger olu ma corriger o sigikafɔ in a nana lawaleya mun na kuma caman fɔra kɛlɛw yɛrɛ kɛra bolokurun tara barisabu kuma dɔw fɔra kuma minnu man kan tɛ ka fɔ i n'a fɔ kɛlɛkɛ kuma nka yanni an bɛ se o bɛɛ la Amadu Koyita n'o ye minisiri kɔrɔ ye ale ye kuma ta kuma talen a y'a jira k'a fɔ ale tun bɛ opposition de la ale bɔra opposition na ka na majorité la ko sababuya o bɔra eh, président de l'assemblée honorable Musa Timbine de la ko nɔntɛ ale ye san caman kɛ opposition kɔnɔ ale mago yɛrɛ tun tɛ majorité la a n'u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn wa a n'u tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'o ma dogo mɔgɔ si la mais bi ale bɛ n'i y'a ye ale bɛ yan ale bɛ honorable Musa Timbine vraiment ale bɛ o fo u ka fasoden ɲumanya la an'u ka girinkajɔ la ale nɔfɛ ka na n'ale ye majorité kɔnɔna la o de kama ale bɛ RPM kɔnɔ olu ka PDS parti o ni RPM bɛ ka baara kɛ fo ka na se bi ma o fɔlen salle ye tɛgɛrɛba fɔ mɔgɔ kula kɔnɔra musa tɛ tɔgɔ fɔlen o kumakan ninnu an tɛ jɛ an ka dɔn lamɛn amadu kota ka nin kuma na mɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni amadu kota den bɛmaw tɛmɛnen kɔ ne tun bɛ o boyɔn la o boyɔn biiridi N ye san caman k'a kɔnɔ mais mun ye n bɔ opposition na ka na président Ibrahim Bubakar Keyita dɛmɛ a kuma k'an yɛrɛ sɔrɔ ni RPM k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n terikɛ n badenkɛ n jɛɲɔgɔn ne hɔrɔn don n'a tora baara la a ye demarise san caman mali ko kan mali kanu kan mali ɲɛta kan denmisɛnw ka ɲɛta kan n'o ye musa tɛnbinɛ ye ale de sababuya don ne ye yɛrɛ sɔrɔ majorité la ka na ka perezidan ibrahim bubakari keyita dɛmɛ a ka kan ko waleɲumandɔnya k'a ye ka tila ka waleɲumanya mun kɛ fana rpm mɔgɔw ye n y'a fɔ n ko rpm fasoden ɲumanw de b'a kɔnɔ RPM muso hɔrɔn de b'a kɔnɔ RPM cɛ hɔrɔn de b'a kɔnɔ RPM aw ka parti ma créé fanga ko kama n balimaw a bɔra sisan ka amadu koyita ka kuma lamɛn a ye mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ko bonya bɛ bonya masegin bɛ manden ni ni mɔgɔ jɛra ka jalaji min ni di min kuma sera a ye na an k'o min ɲɔgɔn fɛ ale tɛ janfanci ye ale ma surunya kɛ janfanci ye a ka kuma kɔnɔna la a tagara ɲɛfɛ dɔɔnin a ko u ye ko sugu bɛɛ dɔ da Ɛlaji Ibrahim Bubakari Keyita kan u ye nkalon sugu bɛɛ dɔ d'a la mɛ dɔw bɛ yɔrɔ dɔ la bi u b'a dɔn n'u tun ma nin ko in kɛ pour que ka o yɔrɔw sɔrɔ n'an tun taara élection na tan u tun tɛ hali mɔgɔ fila sɔrɔ o yɔrɔnin fana an t'o fana lamɛn don mali kama perezidan kɛlen k'a ka démission forcée kɛ an y'o fɔ u y'a poussé de k'a kɛ mɛ a y'a kɛ mali faso kanu kama an ko an bɛ transition dɛmɛ pour que an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na olu tɛ b'a timɛ baaraw kɛra hakilinaw tara concertation kɛra consultation kɛra fɔlɔ concertation nana kɛ charte dilanna k'a fɔ ko camancɛ fanga nin k'an b'a kɛ kalo tan ni seegin kɔnɔ an bɛnna o de kan an yɛrɛ damaw hɔrɔn n'i bɛnna min kan i b'a baara kɛ fo n'i dɛsɛra yɔrɔ min na dɔw bɛ yen u b'a dɔn ni fanga ka kan ka sɔrɔ ni sira jɛlen ye ni fanga ka kan ka sɔrɔ ni kalata ye ni fanga ka kan ka sɔrɔ ni jamanadenw ka dannaya ye olu tɛ fanga mara diɲɛ fo lahara dɔw b'o dɔn minnu ye fanga ɲini par la rue et dans la rue et au prix du sang il faut le dire olu nalen fanga la u ko ko layidu minnu tara k'a bɛ tiimɛ olu minnu tun ye transition lagosi yan'u ka na sabula anw kɛra republique an kɛra démocrate ye dimi kɛra anw na mais an ye mali bila ɲɛfɛ ko dun ka sɔrɔ kun tɛ sɔrɔ ko k'an ka fanga to yen ko denmisɛnninw ka baara kun tɛ kɛ ko k'an ka fanga to yen ko kalan kun tɛ kɛ n'an k'an bɛ kuma kalo tan ni kɔnɔntɔn kalo tan ni duuru après an t'a ɲini ka an t'o ɲini ala fɛ nka lakanabaliya min bɛ yen bi o ka jugu n'anw ta ye dɛ minnu y'o kɛ olu de b'a la bi ko assise nationale de la refondation nous on appelle ça les assises nationales de la prolongation de la transition on rentrera pas dans ça ayiwa ne balimaw a tɛ tɛgɛrɛ fɔ amadu koyita a kɔni a ye tiɲɛ fɔ Nin ko in bɛɛ kɔnɔna la yanni u ka sigi ka kuma in yɛrɛ bɛ daminɛ yan u b'a fɔ u yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn ye an ye président de l'Assemblée honorable Moussa Timbiné an ye ale magɛrɛ ale y'a jira an na k'a fɔ bi wele in ye fɛn minnu bɛ parti kɔnɔ n'olu ma ɲi olu ka essayer k'a lakilen nka an nana kuma tɛmɛ a la tuguni k'a ɲininka k'a fɔ transition in dɛmɛni ko ani ɲininkali wɛrɛw a ko a tɛ se ka girin ka kuma ka sɔrɔ parti ma décision dɔ ta an ka dɔɔni lamɛn honorable Moussa Timbiné fana ka o kuma lase
Section min fana n'o ye commune cinq section ye n'o de bɛ nin activité in accueillir sɔgɔmada in na a militante n'a militanw a fɛn fɛn sen sera yan bi n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka commune cinq jama bɛɛ fo donc bi kɛnɛ in n'i y'a ye an bɛ yan i y'a fɔ cogo min welewele de bilala Parti birosoba fɛ k'a ɲɛsin parti kɔnɔdenw ma k'a jira k'a fɔ ni parti ye san dama dɔ kɛ a ka kan ka to ka ɲɔgɔn ye ka hakili jakabɔw kɛ k'a lajɛ an bɛ sira min kan est-ce que sira in tilelen don ou bien sira in jɛngɛnen don ni min ka kan ka kɛ ni fili yera yɔrɔ min ka se k'a latilen ni min ka kan ka kɛ yɔrɔ min fana ka baara dɔw sinsin ka se k'o sinsin je pense que comité central ye o o o tɔnsigi de ye n'o ye ka congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ ka wele bila militants ma an ka se ka sigi ka kuma parti ka ɲɛnamaya kan je pense que bi kɛnɛ in an b'o kɛnɛ de kan bon sɛbɛn kura fura minnu bɛna bɔ ne bolo eh, a bɛ ɲini parti fɛ fɛn fɛn bɛ na fédération fɛn fɛn bɛ na n'an ko fédération o ye région kɔnɔ cercle fɛn fɛn bɛ yen Par cercle bɛɛ la an ka section bɛ yen donc o section bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko fédération fédération bɛɛ bɛn'u hakilinaw di n'u y'u hakilinaw di je pense que o hakilinaw bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ hakilina minnu dira parti ka taabolo kura bɛna kɛ jumɛn mais o baaraw bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ donc euh, laɲini fɔlɔ ye min ye baara fɛn fɛn bɛna bɔ nin kɔnɔ a ka kɛ sariya kɔnɔ a filanan ye min ye n'a kɛra sariya kɔnɔ a baara minnu fana résolution minnu fana bɛna ta ka kɛ sababu ye min b'a to parti kɔnɔdenw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka se ka bɛn kelen ma parce que ne bolo eh, ni comité central bɛ ka kɛ waati min na a waati ka gɛlɛn waati nɔgɔman tɛ nka min b'a to bɛn ni bɛnbaliya bɛ kɛ se ka kɛ parti kɔnɔ o bɛna dépend décision de la donc ne bolo décision décision bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni farafarali ye an ka kan ka yɛrɛ an yɔrɔ janya o décision na fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sinsin ka kelenya sinsin jamana kɔnɔ ne bolo an ka laɲini ye o résolution ka se ka kuma olu de kan bon vraiment euh, ne ka kuma tɛ se ka fɔ ni parti ka ɲɔgɔnye ma boloda fɔlɔ bari ne hakilina wɛrɛw bɛ ne na minnu ka kan ka traiter nin ɲɔgɔnye in senfɛ n'o waati sera ni hakilina minnu bɔra a la o mana se kuma min parce que gɛlɛya in a bɛ i b'i tɛgɛ ɲɛsin dɔw ma mais gɛlɛya dɔ b'anw fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que fanga in bincogo ni gɛlɛya minnu yera jamana kɔnɔ je pense que bɛɛ nɔ dɔ b'a la donc il faut k'an k'o diagnostic de kɛ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ jɔn nɔ ye jumɛn ye n'an bɛnna kelen ma kuma an bɛ se ka jɛ ka kumakan kelen fɔ mais pour le moment vraiment n bɛ n yɛrɛ minɛ fɔlɔ kuma dɔw la pour que n kana don maa gasi la n kana maa hakɛ ta ou bien n kana taa baga maa ma komi a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka fili nka ni n y'a ye fana k'a fɔ hakilina min bɛ n na n'o don fana ni a waati sera n b'a fɔ ne balimaw nin bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ aw yɛrɛ a ye faamuya caman sɔrɔ aw yɛrɛ a y'a ye k'a fɔ jɔn ko ala honorable musa timbine parti b'a dusukun na mali b'a dusukun na mali ka d'a ye parti ka d'a ye nka an y'a ye nin sigi ka kuma in a wolola mun na ko tereta ko ka kɛ rpm président ee ko délégué y'a fɔ ayiwa an b'a to yen délégué y'a fɔ an bɛ da ye nka parti yɛrɛ texte n'an y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ congrès de bɛ se ka mɔgɔ kɛ tête de liste kan walasasa e ka se k i kan bɔ pereya nɔfɛ o pati tɛsi o bɛ se ka la waleya cogo di ko fɔ ko kɔn wɛrɛ de ka kɛ a y'a ye kɔnkɛ ma kɛ fɔra de ko sigi kuma ɔ n'a ye ko in bɛɛ ta k'a lajɛ sigi kuma mun bɛ taa o wolo perezyan suwazali la mun bɛ kɛ kanda yɛlɛcon perezsɛn ma nka nin si tɛ ko la jugumanba yɔrɔ ye an y'a ye dɔ nana ka na yɛlɛ o ye kuma dɔ fɔ kuma in tɛna se ka segin a kan kɛra sababu ye bolokuru bɔra la hali sini usumani kulubali o sigi a ka bololanɛgɛ b'a bɔ kɔnɔ a ka bague d'alliance ale taara n'a ye pati in kɔnɔna ta tuguni ka lajɛ sali in yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ sali in yɛrɛ fa jama bɛɛ bɛ ka kule ni perezidan honorable musa temine o b'a jira k'a fɔ ale bɛ tiɲɛ de kan u ye kuma tɛmɛn bɛɛ la pati caman mɔgɔ kumana ne ɲɛ na n'aw bɛ ne sigiya kuma kɛ ni perezidan ni pariti kumana kuma kan ka di musow ka perezidanti ma n'o ye ledi kuma ka kan ka di jenesi fana ka perezidan ma n'o honorable musa temine ye mɛ an y'a ye pds kumana musa mara ka mɔgɔw kumana jigiya kura kumana parti misɛnnin partiba in caman kumana u bɛɛ ka représentant kumana

mun ni a labɛnna a mɛnna mɛ o y'u ka ko ye anw ka sira t'o la u ka pati kɔnɔ ko ye a mana kɛ kɔnplo min a b'olu de bolo anw ta ye an ye mun ye an bɛ kuma n'o de ye an b'o de walawala mɔgɔw ye ne balimaw n'i ye sali in yɛrɛ ta k'a lajɛ sali in kun falen don jɔn kɔrɔ nka sali in fa jama n'i ye perezidan honorable musa temine n'i ye ale ka jama bɔ a la sali in bɛ vide a kuma lasurun ye mun don min na n'u y'a désigné k'a fɔ ko u y'a dɔgɔda sani u yɛrɛ u b'a dɔgɔda u taalen sigi ka kuma yɛrɛ la fɔlɔ n'u ma sɔn ka kuma di musa temine ma mɔgɔw wulila wulila ka ɲininkali aa anw nakun ye temine bɛna discours min kɛ n y'a dɔn ɲɛ ma sɔrɔ o la sali videra o b'a yira k'a fɔ jama fanba o kun nana musa temine de kama n'an taara tuguni ɲɛfɛ a kuncɛ don yɛrɛ mɔgɔ mun bɛ sali kɔnɔ a bɛ se ka kɔnte i b'i jɔ dɔrɔn i b'a kɔnte o tuma mɔgɔ tɔw taara min An tagalen don sabanan na kuma an ye mɔgɔ ɲininka mun de la sali videra kuma min bɛ mɔgɔw da k'a fɔra ko Tereta ye kɛra candidat ye élection présidentielle la ka sɔrɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw dimina u taara ko donc ko ne congrès ko bani ne kɔni bolo pati o pati bɛ jamana in kɔnɔ congrès de bɛ mɔgɔ désigner congrès de b'a fɔ e bɛ kɛ perezidan wali congrès de b'a fɔ e tɛ kɛ perezidan ne bolo an tɛ politisiyɛn an tɛ pati ko dɔn mɛ papiye kɔni bɛ mun jira papiye mun b'an bolo o bɛ mun jira yɛrɛ o de b'a fɔ n'an y'a ta tuguni k'a lajɛ an bɔra yen nɔ an taara sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ sariya dɔn olu ko ko ɛseke pati b'a kalama ka fɔ n'u ma kɔnkɛrɛ kɛ u kan ka efase yɛrɛ pewu ka bɔ patiya la rpm yɛrɛ bɛ se ka minɛ o la ɛseke an bɛ se k'a fɔ minnu ye Tereta nɛgɛn ka a fɔ k'a ye kandida ye ɛseke olu bɛ nin kalama ne bolo yanni fitinɛ wɛrɛ ka wuli an bɛ kɛlɛ dɔ la fɔlɔ an ma tila o kɔnkɛrɛ de kɛra ka IBK suwazi ka fɔ ko IBK ye kandida cɛ ma galo ɔ ne ɲɛ na o kɔnkɛrɛ kelen de fana kan ka kɛ ka tereta suwazi ne bɛ mun fɔ rpm mɔgɔw ye ni aw ma kɛcogo dɔn aw ka rpm ko nin y'a bantɔ ye n t'aw contre la dɛ mais ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ tɛ mɔgɔ si ka parti la tɛ maa si ka parti la voilà je suis indépendant parce que n y'a fɔ bɛɛ ye n ka politiki ye ni IBK taara ne ka politiki banna pewu ni n y'a video kɛ ka a écrit kɛ barokɛyɔrɔ la n b'a fɔ fan bɛɛ ne ta ye IBK ko di ni IBK kɔni tagara dɔrɔn n ka politiki ko banna tɛ mɔgɔ si ka parti n ye n ta fɔ k'o bɔ a la n bɛ mun fɔ RPM kɔnɔ mɔgɔw ye n'aw ma segin aw kɔ teliyala k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka kuma ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'aw ɲɛ waga ɲɔgɔn ɲɛ la ka baara kɛ ni parti sariya ye ka baara kɛ ni aw ka texte ye ayiwa ni aw ka RPM ko bantɔ ye n b'o fɔ aw ye parce que n'aw taara élection na tan hali n'a ye 20 pourcent sɔrɔ a ye mɔgɔ sɔrɔ N b'a dɔn n kɔrɔkɛ Seku Ɲamɛ Bacili a tɛna kuma in faamu RPM mɔgɔw ne ni olu bɛ ka kuma minnu yɛrɛ tɛgɛɛrɛ fɔ Tereta kun k'a kɛra kandida dɔnku u tɛ se k'u ɲɛ waga aw ɲɛ na ka min fɔ aw ye je sais ce qui se passe en bas aw ta ye de aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la aw ɲɛ b'u la tɛgɛɛrɛ fɔ mais u bɛ se ka kariya ka fɔ anw ye parce que anw tɛ maa si ka parti la n bɛ mun fɔ aw ye dɔrɔn RPM mɔgɔw ne b'a fɛ aw ka parti de ka ɲɛ parce que cogo o cogo ma ne ka président b'a ka parti la n'o ye Ɛlihaji Ibirimu Bubakari Keyita ye donc a ma démissionner fɔlɔ ne kɔni démissionner parce que a y'a to yen a ka taa aw ma sɔn k'a dɛmɛ kura y'an kin premier ministre de bɛna bɔ RPM na kura y'an kin ni IBK taara o nɔrɔla perezrip wali kelen kurakan kɛ ni musat bɔra a sanfɛ sanbilen kɔnɔ dɔn ɛ p de bɛna mɔgɔ de bɛ taa sanbi kɔnɔ i bɛ ka taara sisan a kɛra cogo di a dabla aw bɛ da la mɛ n' a y'a lajɛ aw yɛrɛ a ka bi aw ka sigi a ka kuma aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma wallahi ne b'a ka hɛrɛ de fɛ sinon ne tɛ conseil d'aw ma wallahi parce que bonya bɛ bonya masegin bɛ mande hali a ka assise n tun tɛ taa n'i y'a ye n taara ala ni jara sababu Ibrahim jara Badalabugu a y'a fo a k'a barika da wallahi nka u ka jeunes dɔw bɛ yen hali mɔgɔ kelen t'u kɔ u tɛ se ka hali u ka dukɔnɔ se u tɛ se k'u lavoter o de b'i kanto ne ma ko an tɛ wele yɔrɔ min na anw bɛ taga yen e ɲinana kojugu munna RPM mɔgɔw bɛ ne wele ne bari ko ko ne bɛ buwati kɔnɔ mais u ɲinana min kɔ ne tɛ buwati kɔnɔ bilen depuis IBK ta don ne bɔra buwati kɔnɔ t'a kɔnɔ n tɛ ala deli kɛ fana ka don a kɔnɔ an k'o fɔ u bɔ a la u bɛ ne wele n bɛ t'u ka couverture kɛ ne ka couverture u yɛrɛ ɲuman na a ka ɲi u bɛ mɔgɔ minnu wele parce que ne bɛ n kɔnɔ jɛya k'a kɛ de cogo cogo n bɛ se ka fɔ n ka parti kɔrɔ o de kama n bɛ n kɔnɔ jɛya n b'a kɛ n tɛ n'a ka di n ye tɔw b'a kɛ cogo min na mun na n t'a kɛ ten mais n bɛ kɔnɔ jɛya de n b'a kɛ u bɛ ne wele ne de fana bɛ presse caman wele ka na wa u bɛna kɛ gratuitement ne sababu la RPM ka mais aw ka assise sabanan don filanan don palais de la culture la n dɔgɔkɛ i ma min faamu aw dɛsɛra ka ne sara hali sini ne b'a fɔ ne kelen ne kelen tɛ mais mun tɛmɛna ne ni n kɔrɔkɛ Seku ɲamɛ Bacili cɛ e t'o kala parce que e ye dunan ye parce que jɔda t'e la RPM kɔnɔna la E kɔni bɛ boli boli boli boli la RPM mɔgɔw nɔfɛ dɔrɔn sinon jɔda foyi t'i la, u ka sira yɛrɛ t'i la, a bɛ fɔ ne de ye, a bɛ fɔ ne de ye kana dimi ne kelen y'e ka kuma jate, n tɛn'i tɔgɔ fɔ yan mais i b'i yɛrɛ ye ne ka kuma kɔnɔna na parce que i bɛ n ka video lajɛ, hali i ye n ka video dɔ ta i y'a tigɛ bon ni ne tun ma taa video e tun t'a sɔrɔ mais e ye ne ka video ta k'a bila i ka page kan i ka page yɛrɛ tɛ i ka compte kan mais e tun kan ka maloya k'a ta parce que e ma mɔgɔ min wele o tigi ka video dilannen e kan ka maloya k'o ta k'o bila walahi i kan ka maloya n'i ye hɔrɔn ye dɛ i kan ka maloya e ma mɔgɔ min wele o ka baara kɛlen e b'o ta k'o bila bon o tuma e ye mɔgɔ min wele de o ye mun de baara kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o de kama n b'a fɔ an ka sabali kuma ye toden nin ye dɔ ta dɔ don kana to kuma k'i dun kana to kuma ka f'i ma fɔ i ka bon mais hakili t'i la i hakili t'i ne ye denmisɛnnin fitinin ye mais ne hakili bɛ baara kɛ kojugu parce que ne bɛ ne bɛ nɔnɔ de min n bɛ nɔnɔ min sɔgɔma n b'a min tile fɛ n b'a min su ne bɛ nɔnɔ de min o de ne hakili da yɛlɛ ne ka foto i y'a ta e ye mɔgɔ min invité ka wari d'o ma o ka foto kɛra cogo di donc e tun kan ka maloya ka ne ka foto fana ta donc ne y'i dan sur tous les plans kuma tɛ ne ni e cɛ yɛrɛ mais pour que k'a ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn n'i y'a ye ne taara munna maison des aînés ta ma taa parce que a tɛ ne kunna yɛrɛ ko RPM bɛ yen a bɛ ne kunna de le RPM est mort de sa belle mort o de o de bɛ ne kun a preuve dɔ yiralen filɛ mais maison des aînés ne ye baara mun k'o la bien vrai que n ma taa mais n ye image sɔrɔ cogo di i t'o ɲɛ dɔn voilà o video i y'o fana partagé i y'a ta k'a bila i ka compte kan parce que a ɲɛna i y'a ye minnu invité ta donc c'est pour te dire seulement ne ye formation de kɛ n ta n ye kalan de k'a kan n b'a dɔn de n'i bɛ fɛn fɛn mun dɔn i tɛ maloya n'o ye n'i tɛ ne dɔn i bɛ ne ɲininka ne dɔn RPM mɔgɔw b'o dɔn nin na n tɛ taa cɛ si ka kɛnɛ kan n'i ma ne wele n'i ma invité n bɛ taa mɔgɔw wele ni ne bɔ ka e ma ne wele ne bɛ taa mun de kɛ e ka yɔrɔ o tuma e ye jɔn ye i tɛ président de la transition ye koyi

presse wele a y'a ka carburant sɔngɔ minɛ o de kama a b'a ka jaw cɛrilen n'o tɛ a ye weleli kɛ siɲɛ min na ka taa k'a bɛ palais fa a y'a fa cogo min an t'a ɲɛ dɔn ne de ma bɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye a y'a fa cogo min an b'a ɲɛ dɔn an t'a ka parti la dɛ ne tun b'a la ne bɔr'a la e mun bɛ ka ne tan ne ye mun kɛ RPM ye hali a yan e tɛ se k'o kɛ RPM ye kuma in tɛ Ayi tapage in tɛ ayi dusukun de wa n kun b'a bɛɛ kɛ IBK de kama n kun b'a bɛɛ kɛ Musa Timbine de kama i y'a faamu o ka don i kunkolo kɔnɔ kana to ka bɔ dɛ i fana b'o ɲɔgɔnna de kɛ caman bɛ ka cɛyakan fɔ RPM kɔnɔ bi jeunesse kunda c'est grâce à moi n'i t'o dɔn n b'o fana f'i ye Aw tɛ aw tɛ jate RPM mɔgɔ ye parce que hali i ka dukɔnɔmɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ka voter RPM ye i ka sɛ donc ne tɛ jate RPM ye kuma dɔw bɛ yen n'i b'a fɔ i b'i réfléchir fɔlɔ k'a fɔ aw ka activité min kɛra palais la bɛ ka mun fɔ ne ma taa a ma saboter yan a ye presse ye yan ne de ko presse kana taa hali a ye dɔw invité aw mun ye n tɛ n t'olu fana tɔgɔ fɔ yan ne de ko kana taa n ko parce que wari t'aw kun n ko y'aw invité aw y'u invité mais aw tɛ dɔrɔmɛ d'u ma aw b'u exploité de u kana taa n ko wari sɔrɔli ye kabako ye mais a don a digira aw la o k'a ye mɔgɔ invité k'u ma na voilà an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan yen tɛ mun na ne de ko kana taa n ko nafa t'a la n k'a banna yɛrɛ n'i t'o dɔn n b'o f'i ye donc Ibrahim Jara fo i k'a barika da bilahi a bɛ Badalabugu la walahi ale de ko TPJ nana pɔn ye palais la ale de yɔrɔ b'o ɲɔgɔn ta n bɛ taa mun ɲini ne bɛ n ka président kumakan sɔrɔ a ka so n bɛ n ka président ka image sɔrɔ a ka so n b'a ka interview sɔrɔ a ka so ne bɛ taa mun ɲini aw ka kɛnɛ a nafa jumɛn bɛ se ne ma ne bɛ taa n ka baara la ne bɛ wele de sinon information sûre tɛ yen e delila ka RPM kunko jumɛn ye k'a bɛ kɛ palais la ou bien palala kitiri la ko e fmasɔn suru bɛ yen a tɛ ka kɛ bɛɛ bɛ na fo yen e fmasɔn suru jumɛn k'aw ka taa kɔnkɛ la a y'aw ba kun ma to kuwa a y'aw yɛrɛ ye mɔgɔ la aw kana ka pati ɲɛnama subaw don e bɛ min ye pati ba de mɛ walahi n'an taara élection na tan komini cinq kɔni aw bɛ mɛri caman sɔrɔ aw bɛ depitew sɔrɔ yen komini six fɛnɛ na aw bɛ depitew sɔrɔ aw bɛ mɛri sɔrɔ à part ça komini tɔw région cercle arrondissement aw b'u bɔnɛ mais n b'o f'aw ye RPM mɔgɔw ayi a y'a ka congrès kɛ a y'a ka congrès kɛ n b'a ka hɛrɛ de fɛ aw ka bolo di ɲɔgɔn ma aw ka bɛn kelen ma aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ kɛ sababu ye pati caman na fara o kan sinon hali minnu bɛ ka tugu aw kɔ nin n'u taara déclaration kɛ aw ka kɛnɛ kan walahi a caman bɛ boli sisan bilayi a caman bɛ taa sisan walayi n'a ka congrès kɛra aw wele RPM ne b'a ka hɛrɛ de fɛ koyi ne t'a ka pati la n mago t'a ka pati la n ka sira t'a la n'a y'aw diya kana kuma ne fɛ nka ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ nin de tun bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ayiwa ne bɛ aw bila yan nɔ aw ka dɔ lamɛn koyita ka kuma la an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn bila aw salamu aleykum ala ka mali basigi ala ka maliyɛnw don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ ala k'an fɔtaw kun ɲɔgɔn na n bɛ aw bila yan nɔ asalamu mɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne amadu koyita 2012 événement tɛmɛnen kɔ ne tun bɛ opposition la opposition pure dure n ye san caman k'a kɔnɔ mɛ mun ye n bɔ i bɛ opposition na ka na président ibrahim bubakari keyita dɛmɛ a kuma k'an yɛrɛ sɔrɔ ne même k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma n terikɛ n badenkɛ n jɛɲɔgɔn ni hɔrɔn don n'a tora baara la a ye démarché san caman mali ko kan mali kanu kan mali ɲɛta kan denmisɛnw ka ɲɛta kan n'o ye musa timbine ye ale de sababu y'a to ne ye yɛrɛ sɔrɔ ɛɛ majorité la ka na ka président ibrahim bubakari keyita dɛmɛ a ka kan k'o waleɲumandɔnya k'a ye yan